chabwino chabwino lelonso tikambirani nkhani yokoma yosangalatsa komanso yofunikira kuimva ndi kuphunzira kuchokera m'baibulo ndiyo nkhani ya malilime ndiye lero tilowa m'baibulo ndikukamvetsetsa kuti baibulo limakamba chiyani kapena limaphunzitsa chiyani za malilime ndiye tisanambe zonse tiwerenga baibulo kuchoka ku buku la machitidwe a atumwi wachiwiri khalani pomwepo timve tione kuti baibulo limati chani limakamba zotani za malilime
machitidwe a atumwi 2 ndipo pamene tsiku la pentekoste lidafika iwo onse adali amtima umodzi pamalo amodzi ndipo mwadzidzidzi adamveka mawu wochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba nadzaza nyumba yonse imene adali kukhalamo ndipo pamene adaonekera kwa iwo malilime ogawanika monga amoto ndipo udakhala pa iwo onse wayekha wayekha ndipo iwo adadzadzidwa onse ndi mzimu woyera nayamba kuyankhula ndi malilime ena monga mzimu adawayankhulitsa ndipo adali mu yerusalemu wokhalako ayuda amuna wopembedza wochokera ku mtundu uliwonse wa pansi pa thambo indetu umu ndimene baibulo lalembedwera tibwerezenso vesi 5 ya machitidwe a atumwi wachiwiri yemweuja pamene baibulo kuti ndipo adali kukhala mu yerusalemu ayuda amuna opembedza kuchokera mu dziko lilonse pasi pa thambo taganizani inu amuna opembedza kuchokera mu dziko lina lililonse abwera pamodzi zachidziwikire kuno kuti wina aliyense anali nalo lilime limene amayankhula kapena kuti chiyankhulo chimene iye amayankhula pakutengera dziko limene iye akuchokera pa vesi yake 6 akuti ndipo izi zitamveka kunja khamu linadza pamodzi ndipo adasokonezeka chifukwa munthu aliyense adawamva iwo akuyankhula mchiyankhulo chake chomwe zija ndanena kale zija kuti anthu amenewawa aliyense anali nacho chiyankhulo chake chake pakutengera dziko limene iye akuchokera pa vesi yake 7 akuti ndipo onse adadabwitsika ndi kuyamikira nati kwa wina ndi mnzache taonani si onse awa amene ayankhula chigaliliyani funso lochokera kwa anthu amuna opembedza amene anali pansi pa chipinda chimene ophunzira a yesu khristu anali afunsana wina ndi mnzache taonani timaganiza kuti anthu awa tikudziwa kuti anthu awa amayankhula chigaliliyani nanga nchifukwa chiyani ife sitikuwava kuyankhula chigulu chawo chabwino tikatengera baibulo tsopano tiona taphunziranso kuti malilime amene ophunzira a yesu khristu ankayankhula anthu amawava funso ndi ili kodi malilime amene anthu akuyankhula pano ni ndani amene amawava tsopano taonani pa vesi ya 8 akuti ndipo tiwamva bwanji munthu aliyense mu lilime lathu limene tinabadwira izi zisonyeza kuti wina aliyense amawamva ndithu akuyankhula chiyankhulidwe chimene iwo anabadwirako akamati lilime m'baibulo atanthauza kuti chiyankhulo mu chizungu amati tongue kapena kuti language ndi tayang'anani baibulo lanulo musimu ayala ziyankhulo zosiyanasiyana zimene ophunzira yesu khristu amayankhula pa tsiku la pentekosto pamene mzimu woyera unatsikira pa iwo ndipo anthu ochokera maiko osiyanasiyana malingananso ndi ziyankhulidwe zawo amawava tibwere tsopano mu tchalitchi mwathu ndi kuyang'anira zimene timayankhula mu dzina loti malilime kodi zifanana kapena kugwirizana ndi zimene baibulo limaphunzitsa funso labwino ndanenako ine ndavakonso ndaphunzitsidwako komanso ndaphunzitsa kuwauza anthu ono kuti sitimamva zimene munthu ayankhula mu dzina loti malilime chifukwa chono kuti ndi chiyankhulo chakumwamba kodi baibulo limatipo chani za izi inde ndi zoonadi kuti baibulo limafotokoza motere pa buku la akorinto oyambirira chaputala cha 14 vesi kachiwiri baibulo kuti pakuti iye amene ayankhula m'malilime ena sayankhula ndi anthu koma ndi mulungu pakuti palibe munthu amvetsa iye komabe mu mzimu ayankhula zinsinsi tikabwereranso mbuyo pa chapter cha 13 vesi yoyambirira paulo akuti ingakhale ndiyankhula m'malilime a anthu komanso angelo koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe ndipo tikayang'anira mavesi awiri amenewawa ndi amene abweretsa chiphunzitso chokuti malilime amene tiyankhula lero mtchalichi ndi malilime amene munthu samawamva ayi chifukwa chono kuti ndi malilime a angelo pakusiyanitsa ndi malilime a anthu ndipo timabwerekera mawu kapena amabwerekera mawu ono kuti ndi chiyankhulo chakumwamba ndikutsimikizirani lero musanthula baibulo lanu baibulo silimafotokoza kuti ndi chiyankhulo chakumwamba koma paulo amati ndingakhale ndingayankhule ndi malilime a angelo komanso a anthu nditasiyanitsa malilime a angelo ndi malilime a anthu ndifunsenso funso lokoma ili kodi angelo amayankhula ziyankhulidwe zake ziti kapena lilime lake liti limene angelo amayankhula ndikutsimikizirani ine ingakhale mafunso amene timafunsana timamva baibulo limafotokoza momveka bwino kuti tikadziwe tikaphunzire komanso tikamvetsetse tikafuna kudziwa za angelo kapena kuti ndi chiyankhulidwe chake chiti chimene angelo ayankhula baibulo litiuza ku buku la aheberi woyambirira tikaona vesi yake 13 ndi 14 ikukamba za angelo vesi yake 14 baibulo likuti kodi sali iwo mizimu yotumikira yotumidwa kuti ikatumikire iwo amene ali olandira chipulumutso nde baibulo lifotokoza kuti angelo ndi mizimu yotumikira kwa iwo amene ali olandira chipulumutso kapena kuti anthu opulumutsidwa tibwerere mbuyo tikaona nkhani ya abrahamu pa buku la genesis 18 tikamvetsetsa kuti abrahamu anaona patali anthu atatu amene baibulo limafotokoza kuti anali angelo a mulungu ndipo iye anawayitana iwo nakonzera chakudya ndipo atamaliza kudya anayamba kucheza nawo angelo funso ndi ili angelo a mulungu ochokera kumwamba ndi chiyankhulidwe chiti chimene angelo amayankhula chinthu chimodzi chimene ine ndidziwa nchakuti abrahamu ndi angelo amayankhulana nchifukwa chani amamvetsetsana amayankhulana ndi kumamvetsetsana nkhani ndiyokuti baibulo lafotokoza kale ku buku la aheberi kuno kuti angelo ndiwo otumikira iwo amene ali olandira chipulumutso kodi angatumikire bwanji kwa munthu amene adzamuyankhula chiyankhulo chimene munthu sangathe kuchimva chifukwa ndi chakumwamba inde ndi zoonadi ngakhale ku buku la luka chapter chake choyambirira baibulo lifotokoza momveka bwino kuti mariya adakumana ndi mngelo gabrieli ndipo awiri awa adali nkukambirana komanso zakariya anakumananso ndi mngelo anali kukambirana naye mngelo izi zitipatsa ife chitsimikizo komanso zitiphunzitsa kuti ingakhale angelo poti ndi iwo amene atumidwa kudzatitumikira ife anthu olandira chipulumutso ayankhula chiyankhulo chimene ife tiyankhula kuti tikamvetsetsane tangoganizani mngelo wabwera kwa mariya kapena zakariya ndipo akuwayankhula iwo chiyankhulo chokuti sakumvetsetsana zikanakhala bwanji chabwino chabwino kuchoka pamenepopo tikumanenso wiki yamawa kuti tipitilize kuti tikamvetsetse bwinobwino zimene baibulo likunena munali ndine mlaliki wanu chimwemwe samson zikomo chifukwa cha nthawi yanu pokhala pamenepo ndikukamvetsera mawu a mulungu